Dia dhaoibh a pháistí! Táimid ar ais arís, Donncha anseo, mar is eol daoibh, agus inniu táimid chun léamh faoi Ruairí. Cá bhfuil Ruairí? Bhuail sibh leis riamh, nó, ah, cén sórt maith atá i Ruairí. Feicfimid. Cad atá ar siúl aige inniu? Tar liom. Cá bhfuil Ruairí? Téacs Colmán Ó Raghallaigh, dearadh Anne Marie Carroll agus ba é Cló Mhaigh Eo a d'fhoilsigh. Féach ar Ruairí. N'fheadar cad a dhéanfaidh sé inniu. Tá sé seo tiomnaithe do Fhlann Ó Riain. ansin. Bhí Ruairí agus Máirtín ag imirt peile lá. Féach orthu agus iad ag imirt peile le... i gcoinne a chéile. Ó, féach an crann féach. Úlla agus piorraí. Tar éis tamaillín rug Ruairí greim ar an liathróid agus bhuail sé go hard san aer í. D'imigh sí le gaoth isteach i seanghairdín a bhí taobh leo agus phreab sí isteach i dtigín guail. Dhreap Ruairí thar an gclaí agus Máirtín ina dhiaidh. Isteach le Ruairí sa tigín ar a lorg. Bhí Máirtín ag féachaint air go grinn. Phlab sé an doras agus chuir sé an glas air. Féach. Ruairí ag dul isteach ansin leis an liathróid a aimsiú agus Máirtín chun an doras a dhúnadh air. Baineadh geit as Ruairí agus thosaigh sé ag screadaíl, A Mháirtín, a leibide, oscail an doras seo! Oscail an doras, a deirim! Ach níor thug Máirtín aon aird air. D'imigh sé leis agus é ag gáire. Féach ar Ruairí faoi ghlas istigh ansin agus Máirtín ag imeacht le meangadh mór gáire ar a bhéal. Hm. Ar ball beag bhuail Máirtín le Séimí. Tá Ruairí caillte, ar seisean. Rachaimid ar a lorg, arsa Séimí. Chonaic siad Sinéad agus Orla ag teacht. Tá Ruairí caillte, arsa Séimí leo. Rachaimid ar a lorg, arsa na cailíní. Ó, nach é atá ag magadh fúthu, nach bhfuil? Bhí píobáin á leagan ar an mbóthar D'fhéach Máirtín isteach i bpíobán amháin. Níl sé anseo, arsa Máirtín. D'fhéach Séimí isteach i bpíobán eile. Níl sé anseo, arsa Séimí. Faoin am seo bhí Ruairí éalaithe as an tigín guail. Bhí sé le ceangal. Fan go bhfaighidh mé an diabhal sin Máirtín, ar seisean os ard. Maróidh mé é! Ó, yeah, tá sé ag breathnú crosta ansin, nach bhfuil? N'fheadar cad a tharlóidh nuair a bhuailfidh an bheirt acu le chéile. Féach. Táthar fós á lorg é agus táthar tar éis dul isteach le ceist a chur ar na caoirigh ach níl a fhios ag na caoirigh cá bhfuil Ruairí ach an oiread. Idir an dá linn tháinig tuirse ar Mháirtín agus bheartaigh sé codladh beag a bheith aige. Chonaic sé geata ar oscailt agus isteach leis i ngairdín beag cúil. Chuaigh sé isteach i seanbhosca agus níorbh fhada go raibh sé ina chodladh go sámh. Bhí Orla ag féachaint isteach i seanveain. Níl sé anseo, ar sise. D'fhéach Séimí síos i ndraein. Níl sé anseo, ar seisean. iontas orthu. Meas tú cá ndeachaigh sé? arsa Orla. Níl a fhios agam beo, arsa Séimí. Sin an veain. Sin thíos ansin faoi thalamh a d'imigh. Bhíodar á lorg freisin é. Ar deireadh tháinig Sinéad go dtí an tigín guail. D'fhéach sí isteach ann. Níl sé anseo, ar sise. D'fhéach Séimí isteach i mbairille. Níl sin seo, ar seisean. So, tá an bheirt seo ag leanúint ar aghaidh á lorg. Tá Máirtín tar éis éalú. Ní hea, tá Máirtín ina chodladh agus tá Ruairí tar éis éalú. Oh! Chonaic Mamaí na páistí taobh amuigh. Cá bhfuil Ruairí? ar sise. Tá a dhinnéar réidh. Níl a fhios againn, ar siadsan. Tá sé caillte. Caillte? arsa Mamaí. Ó, ó, go deo! Bhí sí buartha, n'fheadar. Feicimid. Chuaigh Mamaí go dtí an teileafón agus ghlaoigh sí ar na Gardaí. Tá Ruairí caillte, ar sise. Tagaigí go beo! Níorbh fhada gur tháinig na Gardaí. Bhí an solas dearg ar lasadh agus an adharc á séideadh. Bhí slua mór bailithe ag teach Ruairí ag dul ag cuardach. Féach, í ag caoineadh, mar go bhfuil an oiread sin buairt uirthi. N'fheadar cá bhfuil Ruairí. Tamall ina dhiaidh sin bhí Ruairí ag siúl leis nuair a tháinig sé ar scata daoine. Céard atá ar siúl agaibh? ar seisean. Tá buachaill éigin caillte, arsa leaidín beag leis. Rachaidh mise ar a lorg freisin, arsa Ruairí. Ag lorg gach áit. Agus sin é ansin. Chonaic Ruairí an geata ar oscailt agus isteach leis sa ghairdín cúil. Tháinig sé ar Mháirtín sa bhosca. Tá sé faighte agam! ar seisean de bhéic. Féach ar Mháirtín fós ina chodladh ansin. Bhailigh na daoine thart ar Mháirtín. Ach ní raibh mise caillte, arsa Máirtín. Ní raibh tú caillte agus sinne ar do lorg! Nach tú an bligeard! agus rith an scata ar thóir Mháirtín. Ó, a dheabhal, arsa Ruairí leis féin agus as go brách leis abhaile. Anois tá Máirtín i dtrioblóid agus tá díoltas bainte amach ag Ruairí, nach bhfuil? So, sin cá bhfuil Ruairí? Súil agam gur thaitin an scéal libh agus tá súil agam bualadh libh arís don chéad scéal eile. Slán!